Bhuel, táimid anseo anocht in Eaglais Naomh Pól san Ard Mhór do choirm cheoil darbh ainm Cuisle Ceoil agus táimid anseo mar oíche chomórtha do Choláiste Déaglán, coláiste Gaelainne a bhí anseo céad bliain ó shoin. Sna fichidí agus sna, 1920idí agus sna 1930idí bhí Coláiste Déagláin na hAirde Móire in airde réime anseo san Ard Mhór.

an lon dubh is an smóilín agus amhráintí deasa, fíordheasa agus a. seanamhráintí, bheidís dearúdta is dócha i mbéal an phobail. Seanamhráintí a bhí sa scoil náisiúnta blianta fada ó shin. Bhí sé go deas. Faraor níl an foirgneamh ina raibh Coláiste Déagláin, ní sheasann sé a thuilleadh, leagadh é sna caogaidí. So, mar sin de, thánamar anso go dtí Eaglais Naomh Pól, athá díreach cúpla slat ón áit ina raibh Coláiste Dhéagláin céad bliain ó shoin, anso, agus is, is foirgneamh álainn é seo. Thá an atmosphere agus go, go hiontach, agus áit ana-oiriúnach chun coirm ceoil, mar thá macalla agus an, an fhuaim agus go háirid istigh sa, sa bhfoirgneamh go hálainn. So tháimid. chomh gairid agus is féidir linn a bheith, is dócha, don áit ina raibh Coláiste Déagláin. Bhuel, tá an ócáid seo anocht á eagrú agam mar Oifigeach Gaelainne ar Chomhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge agus is iontach an deis é sin, an seans atá agam an Ghaelainn, an teanga agus cultúr na Gaelainne a cheiliúradh anseo san áit ina bhfuil mé i mo chónaí le os cionn scór bliain anois. agus chun cur ar shúile, is dócha, pobal na hAirde Móire agus pobal na nDéise féin, an cultúr láidir Gaelainne agus Gaelach a bhí anso céad bliain ó shin. Tá trí chór éagsúil againn, tá cór pobal na hAirde Móire, an cór áitiúil atá againn anso chun a bheith ag canadh, tá páistí Scoil Náisiúnta Déaglán Naofa, an bunscoil anso san Aird Mhór, Agus tá áthas an domhain orainn go bhfuil Cór Fear na nDéise ó Ghaeltacht na nDéise tar éis teacht anoir chugainn agus beidh siad san mar aíonna speisialta anocht ag an ócáid speisialta seo. Bhuel, bhí a fhios againn i gcónaí go raibh an coláiste anseo agus go raibh sé timpeall na háite anseo agus sé, ní raibh an-chuid eolas againn ar an gcoláiste agus an, an stair a bhí ag baint leis agus tá áthas mór orainn bheith anseo anocht agus bheith ag ceiliúradh an stair sin agus bheith ag canadh na hamhrántaí is na dántaí, b'fhéidir, a bhíodh ar siúl san áit seo ana-chuid bliain ó shin. Ardmore Community Choir an cór anseo in san Aird Mhóir. Tá timpeall tríocha daoine páirteach ann agus tá an conductor is ea Anne Gartland, tá Anne go hiontach ar fad agus bailímid le chéile gach oíche Dé Céadaoin i rith i rith an an Fómhair agus an gheimhridh agus tá sé go hiontach ar fad agus bainimid ana an-sásamh as. Tá, is dócha go bhfuil b'fhéidir seisear nó seachtar fir agus agus an lucht eile is ea na mná agus na hamhráin atá ar siúl againn anocht ná Sliabh Geal gCua agus táimid ag caint ag a labhairt agus le le an-chuid des na daoine caithfidh caithfidh siad an Ghaelainn a labhairt chun an amhrán sin